moleki kamuuze kuti sachira afa chifukwa wapanga mwano wapanga chipongwe haleluya nkhani yopita kwa sing'anga kukatenga mankhwala ndi kuthandizika nawo umenewo ndi mpingo wina munthu amvetsetse kuti munthu ngati anganyamuke kupita kwa asing'anga kukafunafuna mathandizo nthawi yomweyo ndiye kuti wayamba chipembedzo china pamenepo mulungu monga amati yehova ni mulungu wa nsanje nsanje yake imakula chifukwa choti munthuyu wachita chigololo kungonyamuka kupita kwa asing'anga kukatenga mankhwala kukaombeza kapena kukathandizidwa baibulo likuti munthuyo nthawi yomweyo wachita chigololo kodi chigololo chake nchotani haleluya yesaya chaputala chake cha 54 vesi yake ndi ya 5 yesaya chaputala cha 54 vesi yake ndi ya 5 chigololo chimene munthuyu wachita wachita kodi cha mwamuna ndi mkazi kapena wachita cha amuna okhaokha monga mmene dziko likufotokozera wapanga chigololo chosawerenga mani akufotokoza pa vesi yake ya 5 uzi akuti mlengi wako mulengi wanu abambo mulengi wanu amayi amene anakulengani uyu ndiye mwamuna wako amene uja ndi mwamuna wanu zilibe kanthu ndinu amuna kale kapena inunso ndi akazi kapena muli mmabanja kale baibulo likuti mulungu amene anakulengani ameneyo ndiye mwamuna wanu malemba akupitirizabe kuti mulengi wako titsa malemba ndiye mwamuna wako yehova wa makamu ndiye dzina lake mwamuna wa munthu wina aliyense amene anakhulupirira yehova mulungu mwamuna wake ndi yehovayo nchifukwa paja kuti munthu akangochoka kupita kwa sing'anga kukaombeza kukathandizidwa kapena kwa opanga mankhwala aliwonse ndiye kuti munthuyu wachita chigololo wachoka pamaso pa yehova mulungu wapita kwa mulungu wina otchedwa moleki wapita ku chipembezo china haleluya ndiye tibwerere tione kodi ndi kwa sing'anga kokha nanga kuchipatala kuli ndi vuto kapena kulibe ndiye nkhani yomwe timawerenga apayi tiyiwerenganso m'buku la chingerezi tione kuti kodi nkhaniyi ikuti chani haleluya tibwerere chonchi 2 mbiri 16 verse 12 buku la chichewa ndiye wina atenge buku la chingerezi 2 chronicles

chifukwa chikhalidwe cha asa chikuoneka kuti ndi fuko lochokera kwa davide amene anthu amene mulungu wawo ndi yehova tsopano asa zikuoneka kuti akusamuka mu chipembedzo cha yehova ndi kulowa mu chipembedzo cha moleki pochita kanthu kena kakuti Verse ya 12. mawu Ndipo Asa anakhala mfumu zaka makumi atatu mphambu zisanu ndi zitatu. asa atakhala mfumu zaka 39 Anadwala nthenda ya mapazi. anayamba kutupa mapazi si kuti nthendayi nthenda ikumakula kumakula mawu koma podwala iye Asa akudwala sanafune yehova sanafune kukhazikika mchipembedzo cha yehova koma sing'anga adafuna chipembedzo cha moleki chimene chili chipembedzo chodalira asing'anga namwalira atakhala mfumu mulungu anamupha asa kodi asa akuchokeranji mchipembedzo cha yehova ndi kusata chipembedzo cha moleki pamveke bwino kuti aliyense ochita mankhwala madera ako asing'anga kuombeza kutemera kuchekera ndiye kuti asazinamize akhoza tu anthu kumapita ku- kuzinena kuti ndi akhristu e, kuzinena kuti akhristu zilibe vuto ayi ndi chifukwa ambuye yesu anafotokoza kuti si wina aliyense onena kuti yesu yesu kuti akalowa ayi kungovala kuti ife ndife akhristu zilibe ntchito valani monga mmene mudavalirani mudavaliramo koma ziwani kuti ngati inuyo mmapita kwa asing'anga olo mutazinena akhristu ambuye alibe nazo ntchito ndipo inuyo ndi osadziwika kwa iye haleluya Amen. lemba lomwelo libwere m'buku la chingerezi tandiwerengere Second Chronicles chapter 16, verse 12. nkhani yomweyo And in the 39th year of his reign, mawu akufotokoza chingerezi oti anthu omva chingerezi mukhoza kumamva bwino ine ndizichithandauzira chingerezi icho chikhale mchichewabe kuti mumve monga kwathu kuno kuchichewa tayambiranso verse chake cha 12 Verse 12. mawu And in the thirty ninth year of his reign, pa zake za sate nayini za mfumu asa ali pa ufumu wake Asa became diseased in his feet. asa anadwala nthenda ya mapazi nkhani yake ndiyomweja sikuti kusintha ayi And his malady was severe, kudwala kumene anadwala asa nthenda inakhala yakukulakula yet in his disease, inde he did not seek the Lord. asa anadwala nthenda ya mapazi sanayang'ane kwa yehova mulungu ayi but the physicians, asa anayang'ana ma physicians ndi akuchita kufotokoza kuti but asa seek the physician not seek to the lord sanayang'ane kwa yehova koma anayang'ana kwa maphysician mwina wina angayambe kudabwa kuti kuti nanga maphysician akunenedwawa ndani pano tili ndi mabuku onse tifuna tituluse kuti kodi asing'anga akupezeka mbuku la chichewawa ndi omwewa kapena ndi ena tatenga buku lotchedwa dictionary dictionary mawu

who treats diseases Eh? with medicine. wina aliyense amene amathana ndi matenda pogwiritsa ntchito mankhwala ameneyo ndiye sing'angayo haleluya Amen. apatu ndikufuna kumasula tsopano bwinobwino kuti kwa sing'anga ndi kuchipatala nchimodzimodzi tione ngati ndi zona bukhu lopatulika. Yobu chaputala chake cha 13 vesi yake ndi ya 4 nditenganso bukhu lina la mboni lotchedwa bukhu la dziko latsopano tiwerenge nkhani yomweyo chimodzimodzi akuti bwanji Buku lopatulika Yobu chaputala cha 13 yobu 13 vesi ya 4 vesi yake ndi ya 4 koma inu ndinu wopanga zabodza yobu anauza akuluakulu ena atabwera adauza kuti inuyo ndinu anthu opanga za maboza asing'anga opanda zo- opanga zopanda pake ine ndinu asing'anga opanda opanga zopanda pake yobu asing'anga atabwera ataona kudwala kwa yobu mkulu otchedwa yobu ali mu chipembedzo cha yehova ndiye kuti abwera asing'anga asing'anga akubwera a yobu bwanji tikuchekereni bwanji tikuthandizeni bwanji tikupaseni mankhwala a yobu mawu a yobu wolungamayo anangowauza kuti a sing'anga inu asing'anga ndinu anthu opanda pake Ega jambo. inu asing'anga ndinu anthu opanga zopanda pake zosagwirizana ndi yehova mulungu mufuna mundichotse ine yobu mu mpingo wa yehova mundiyike m'manja mwa moleki zimenezotu sizitheka ngati buku la la dziko latsopano la mboni amakuwa akati ni mbuku ili la mboni inde Ah, yobu 13 yemweyo vesi yake ndi ya 4 yomweyo kuwerekana mmene akutsindika motero akuti koma inu ndiye akuti yobu anati koma inu iye ndinu onamizira anzanu inuyo ndinu onamiza anzanu inu nonsenu nonse ndinu onama madokotala opanda phindu madokotala opanda ntchito buku la mboni buku ili analithandauza bwino kwambiri ndipo latsindika momveka buku ili la mboni limene alithandauza amboni sote pena pake amaziwatu ndiponso inu eh? buku akuti buku la dziko latsopano eh? lolembedwa ndi- ndi baibuloso ili eh? kufuna kukuwuzani kuti mawu oti asing'anga amene akunenedwa umuwa sakunena okhaokhadi kuda iyayi koma madokotala onsewa ndiye asing'angawo haleluya inu nkhani iyi ifunika kuti imveke bwino kuti munthu akamapita kwa sing'anga kukathandizidwa kapena akamapita ku chipatala kukathandizidwa azichita kuziwiratu kuti panopa ineyo ndachoka mu mpingo wa yehova panopa ineyo ndayamba mulungu wina mulungu wanga ndi moleki chapano haleluya mwina anthu akhoza kudabwa kuti kodi moleki ni ndani machitidwe 7 43 pali mawu machitidwe 7 inde vesi yake koma tiyambire pa 43 mawu amene akulankhula motero kuti ndipo munatenga chihema cha moleki akuti munatenga chihema cha moleki ndi nyenyezi ya mulungu refani ndi nyenyezi ya mulungu refani Wina aliyense wakumwa mankhwala a mtundu wina uliwonse aone kuti akupembeza Moleki komanso akupembeza mulungu Refani. Zili motere. Awawa ndiye aeni ake amene adayambitsa chipembedzo chimenecho. Zindikirani, Moleki sikuti anayambitsa mankhwala okha ayi. Pang'ono pokha ndingokuonjezerani kuti zina mwazo zimene Moleki adayambitsa. Haleluya. Amen. Levitiko chaputala cha 18 vesi yake ndi ya 21. Moleki anayambitsa chinthu china ichi.

chifukwa cha mpingo wa moleki ayi usamaipsa dzina la yehova mulungu wako aliyense opita kwa moleki kukathandizidwa ndiye kuti amakhala akunyazisa dzina la yehova mulungu tiyeni achimwene yesu akati omweyo ine ndine yehova iyeyu ndi yehova usamagonana ndi mwamuna usamagone ndi mwamuna monga amagonana ndi mkazi monga amagonana ndi mkazi zonyansa izi kuteko ukwati wa amuna okhaokha ndi chipembedzo cha molekitu choncho ndithu si za yehova mulungu ayi kuteko izi zikuchitika kuchokera ku chipembedzo cha moleki ku mpingo wa moleki kwa yehova ndi zonyasa koma ku chipembedzo cha moleki si zonyasa tatsitsa tione chimachitika chitatu ndipo usamagonane ndi nyama iliyonse usamagone ndi nyama ina iliyonse kudetsedwa nayo kudetsedwa nayo kapena mkazi asamaima pa nyama kapena mkazi asaime pa nyama kugonana nayo kugonana nayo

mawu dziko lomwe lidetsedwa dziko mmene muli amuna okwatirana amuna okhaokha akazi okwatirana akazi okhaokha dzikolo mulungu amalitemberera chifukwa chake ndililanga dziko limalangidwa ndipo dziko lilisanza okhala mmwemo haleluya inu Amen. inu simungadabwe kadziko kanu ka malawi kangochuluka zochitika njala kuyambika mmalo moti anthu athandizidwe wina akhoza kungobapo chimanga chonsecho cholinga lilangidwe haleluya Amen. pang'onong'ono haleluya Amen. pang'onong'ono disaster pang'onong'ono chani pang'onong'ono cashgate sikuti ndi chifukwa chinalo kutoko mulungu akulilanga mukhoza kudana ndi atsogoleri osiyanasiyana mungoona kudana nawo koma nkhani yoti dziko likulangidwa chifukwa cha zonyasa izi dziko ili lidasankha kupembedza moleki osati yehova ayi haleluya Amen. nkhani iyi akuluakulu pakufunika amveke bwino makamaka malemba amene kapolo uja amafotokoza ofotokoza ngati kuti zikuoneka ngati kuti pena pake baibuloli likuloleza kuti mankhwala ndi ololedwa makamaka malemba amene anatulusa yosefe ah, kukonza mtembo wa bambo wake kuupanga embalm anthu amatenga lemba limene lija kuti mankhwala ndi ololeka anthu akanyamuka kupita pa buku la yeremiya 8:22 pafunso loti kodi mulibe mvunguti mmenemo tere anthu ayamba kutenga mivunguti anthu ayamba kutenga mitengo yosiyanasiyana akuti mvunguti ndoletsedwa ayi kuteroko apatu mulungu ankasinjirira sikuti mulungu ankapereka komendi yoti imwani mvunguti ayi tawerenga pang'ono

kumene anamuwuza mfumu ija kuti kodi yehova kulibe kuti upite ukafunsire kwa obwebweta kodi muzioni mulibe mulungu kuti onyamuka upite kuchipatala ukupita kwa asing'anga kodi muzioni mulibe mulungu kodi iwe mmene ukupita kuchipatala yesu wachokapo kapena yehova wachoka haleluya Amen. funso lomwelo ndi lomwe linafunsidwa apopo kodi muzioni mulibe mfumu yake yehova mulungu mulibe tati vente chomweyo Mau. kodi mulibe mfumu yace mulibe mfumu muziyoni chifukwa ninji andiputa ine kwa chani anthu akumandiputa ndi mafano osemedwa anthu akumamuputa yehova ndi mafano osemedwa chifukwa chani zachabe zachilendo anthu akumamuputa yehova ndi chipembedzo cha moleki chifukwa chani

popeza mmadalira mivunguti chipembedzo cha moleki ndi chifukwa chani mwana wamkazi sakuchira kodi mulibe sing'anga mmenemo mulibe sing'anga mmene mu giliyadimo adalekeranji kuchira mwana wamkazi wathu ndi chifukwa chani sakuchirabe Mu- mesa muli mvunguti mmenemo ndi akasawina "Ah, baibulo likuti muli mvunguti tiyeni titengeni mvunguti tizimwa kapena pakalozi ugonthi si wabwino pakufunika kumamvesetsa ameni mawuwa kumamvesetsa kuti kodi apa amaloleza kapena amaseka kapena amakaniza uku sikuloleza ayi kunaka munthu anamalalikira lemba ngati ili kuti akuloleza mankhwala ndiye kuti wangokhala kusamvesesa pakufunika kumamvesesa mawu akamalalikidwa ndiye ena amati ayi nanga hezekiya anamuwuza kuti atenge mchichi wa mkuyu eh, mchichi wa mkuyu amange pa mfundo ija ndiye kuti amatenga mankhwala aja kumayika pabala eh, eh. takhalani kaye ndi chidwi chofuna kumvetsera bwino kuti mawu afuna anene kuti chani baibulo likamanena kuti mchichi wa mkuyu si mankhwala ayi pamene hezekiya adauzidwa pa 2 mafumu 20 paja kuti atenge mchichi wa mkuyu ayike pa mfundo nkhani yake idali yakuti

konza konze zonse za m'banja mwako pakuti inde udzafa hezekiya umwalira sudzakhala ndi moyo sukhala ndi moyo ayi pamenepo pamenepo anatembenuza nkhope yake chomwe hezekiya anapanga sikulowa m'tchire kukayang'ana mchichi wa mkuyu kapena kuyang'anayang'ana kumene kuli mankhwala uh -uh. akuti hezekiya anatembenuza nkhope yake khoma kulonda kukhoma napemphera kwa yehova hezekiya chimene anapanga ndi kupemphera kwa yehova ndikuti inde mukumbukire yehova hezekiya anayamba kukumbutsa zabwino kuti yehova ndikumbukireni kuti kuti ndinayendabe pamaso panu m'choonadi tikakamba nkhani ya mchichi umene yesaya anamuwuza kuti tenga mchichi wamkuyu uike pamfundo si chifukwa choti achire ayi nkhani ikumveka kuti hezekiya atagwada nkupemphera yehova anamuuza yesaya kuti muuze kuti wachira umuuze kuti ndimuonjezera zaka 15 chifukwa choti iyeyo anayenda pamaso panga molunjika koma chifukwa chakukayikakayika kwa hezekiya adamuuza kuti chizindikiro choti tsiku lachitatu upita ku tchalichi utenge mchichi wa mkuyu uyike pa mfundo kodi likati mchichi wa mkuyu ni mankhwala kapena ayi 1 samuel 17 vesi yake ni ya 18 pali mawu buku ya 1 samuel chaputala cha 17 vesi yake ya 18 werenga tamangira bana pa 18 pali mawu akuyankhula motere kuti Nu- nunyamule nchichi davide anauzidwa kuti anyamule nchichi izi khumi anyamule nchichi teni za mase inde upa upase mtsogoleri wa chikwi baibulo likati nchichi ena amaona ngati akuti mankhwala misisi Ee. utenge nchichi za mkuyu teni ukapase mtsogoleri wa khamu cholinga azikadya ku nkhondoko haleluya Amen. tikamanena kuti nchichi si misisi yayi ndi mikate imene imapangidwa kuchokera ku mkuyu nkhani yomweyi tiwerenge m'buku la chingerezi tatiye Holy Bible, akuti chani 1 Samuel chapter 17, yes verse 18. mawu And carry these ten cheeses akufotokoza kuti andikale

ndinene kuti chani kodi tizitumbuwa tophikidwa bwino Ndeba bread. tizitumbuwa mchichi ndi chitumbuwa haleluya Amen. osati misisi ya mkuyu wina aliyense amene amamwa mankhwala pobwera ku nkhani yoti hezekiya anauzidwa atenge mchichi nkhani si imeneyo yayi uko ndiye kulakwisa kwenikweni haleluya Amen. wina akhoza kuona kuti nanga popeza kuchivumbuluso kuja akunena kuti mtengo masamba ake ndi ochiritsa nawo amitundu pakufunika kumamvesesa malemba akamanenedwa nanga popeza yesu ananena kuluka e kuti odwala ndi amene amafuna sing'anga tatiyekale paluka 5 ipo 31

32 Chitsi. sindinadza ine kuyitana olungama akukumasulatu sopano kuti kudwala kumene akunenako si matenda awawa haleluya Amen. kudwala kumene akunena apa si- si kudwala kwa matenda ayi ndiye yesu anamasula kuti sindinabwere ine chifukwa cha olungama ayi koma wochimwa ndinabwera monga olungama unatembenuka mtima polinga atembenuke mtima

munthu akakhululukidwa machimo pamenepo baibulo limanena kuti tsopano wachiritsidwa tsono malemba ngati awo anthu amatha kumatenga kuti ya mankhwala nde enansotu amalankhula mwamwano ndi mwachibwana haya elisa atatenga mtengo uja kuponyera m'madzi amene aja ndi mankhwala aa si mankhwala chifukwa pa 2 mafumu chaputala cha 2 vesi yake ya 13 akufotokoza kuti kodi ibe chandichani ena amafotokoza kuti yesu kukanda dothi pansi ndi kupaka osaona ndiye kuti mankhwala umenewu ndi mwano yesu sangapange mankhwala yesu sangapembeze chipembezo cha moleki mvetserani lemba limenelo ndi mariko 2 verse 9 ndapereka uko uje 2 mafumu 2 mafumu 2 2 mafumu 2 vesi yake 13 Mutu wake. elisa mneneri ndi zozizwa zake Aha. elisa mneneri ndi zozizwa zake ndi zozizwa zayenda zayenda zayenda mpaka zafika pachaputa six ndipamene akutenga mtengo kuponyera mmadzi nkhwangwa kunyamuka ngati ali mankhwala ndi ndaninso wina amene angatenge chisulo kuponyera mmadzi ndikungotchola mtengo kuponyera mtengo nkudzuka awo si mankhwala izo nzozizwa

koma kuti mudziwe kuti izi zimachitika kuti aliyense adziwe kuti mwana wa munthu yesu nazareti ali mwini ulamuliro wakukhululukira machimo pa dziko lonse lapansi izo ndiye zodabwitsa zimene yesu amapanga kuti aliyense adziwe kuti yesuyu ndiye mwini zodabwitsa mwini kukhululukira machimo mfumu ya ulemerero haleluya Amen. Haleluya Amen. Okondedwa nkhani ndi yovuta kwambiri ndipodi munthu amatha kubadwa ndi kumakula ali onamizika ngati mkhristu pamene ali pa chipembedzo cha moleki haleluya Amen. kodi nanga zingadabwitse bwanji popeza masiku ano anthu akumamanga tchalichi pambalipa chipatala chake pambalipa kumanga pa tchalichi chipatala chake pambalipa pamene baibulo likulesa kuti chipatala chi- chipatala ndi chipembedzo china nde pakumakhala chipembedzo chonenedwa ngati cha yehova pambalipa ndi kuyika chipembedzo cha moleki chikuchitika ndi chani apa musadabwe haleluya Amen. zinachitika zinthu ziwiri

akhristu onama ndi aneneri onama panopa chimene chimamveka mmarediyo anthu akamakamba amangokamba za aneneri onama koma kuti akapeza akhristu onama sakamba chifukwa sadziwa tikamanena kuti akhristu onama kuti uko mpingo ukhoza kuyambira kumalawi kuno uli onama

zili monga mwakufuna kupheretsera ulosi wa- wa yesaya mneneri woti akazi 7 azapita kwa mwamuna mmodzi kumuwuza kuti tizidya zathu tizivala zathu koma inu tifuna tizingotchuka ndi dzina lanu ndi zomwetu anthu apanga panopa anthu akufuna kumangotchedwa akhristu koma asali akhristu haleluya Amen. motero Mneneri wa ife. Amen. inu okondedwa abale ndi alongo Baibulo likuminika bwino kuti wina aliyense wopita kwa asing'anga wina aliyense wopita ku chipatala china chilichonse nthawi yomweyo ndiye kuti wachoka wayamba chipembedzo china haleluya Amen. nthawi yomweyo wasiyana ndi yehova wayamba olo atakhala kuti anthu azikakamiza haleluya Amen. anthu akhoza kuzikakamiza kuzikakamiza anthu ndikumazinenabe kuti akhristu atazikakamiza akumapita ku chipatala akumapita kwa sing'anga tiyendere kwa ife zindikirani ndikufuna ndikuchenjeze ndi zinthu zina zingapo nkhani ya chipatala tikamakamba kuti nkhani ya chipatala inayambidwa m'magawo angapo haleluya nkhani ya chipatala inayambidwa m'magawo angapo pali mabungwe amene amapanga za chipatala nde pali boma limapanga za chipatala anthu yawa amakhala amodzi pa mfundo imodzi haleluya Amen. one tikayitenga nkhani ya chipatala kuti mudziwe kuti ndi chipembedzo chinadi osati chipembedzo cha yehova ndiziwerenga machaputala m'baibulomu ndi mmene chipatala chimapangira ndiye inu muzivomereza kuti zoonadi

umene uli mutu wa nkhani te ndipo munthu aliyense wa mbumba ya israeli wina aliyense munthu wopemphera kapena mlendo kaya ndi mlendo wogonera pakati panu woti wangobwera kwa anthu opemphera wakudya mwazi uliwonse wokudya magazi ena aliwonse nkhope yanga idzatsutsana naye munthu wakudya mwaziyo nthawi yomweyo nkhope ya yehova mulungu idzatsutsana naye munthu wokudya magaziyo ndikumsadza kumchotsa kwa anthu a mtundu wake. nthawi yomweyo ndiye kuti wachoka mu mpingo wa yehova mulungu Pakuti- haleluya Amen. chipembedzo cha moleki chipatala kwa asing'anga tikamanena za kuchipatala tikunena pano kuli zigubu zigubu za magazi haleluya Choncho, zigubu zigubu za magazi zimene akuti aziyayikira anthu ena eh? asaperekeni magazi ena akachita ngozi ndifuna atayike magazi anuwo Yehova akulesa kuti anthu asayikiridwe magazi munthu asapopedwe magazi chipembedzo cha moleki chikuti ayi magazi obwera nawo ni kuno mabungwe ena achikunja kwambiri chipembedzo cha moleki chimatero haleluya Amen. wina aliyense oyikiridwa magazi wina aliyense okapereka magazi kuchoka pa chipembedzo cha yehova anachoka kuchoka nthawi yomweyo ali pa chipembedzo cha moleki pali zinthu folo zimene zilipo chinthu choyamba kupereka magazi wani chimene yehova mulungu akudana nacho koma chipatala ndi chololeka kani kuchipatala ndi chololeka two mdulidwe anthu akumapita kumakadulidwa pamene yehova mulungu analetsa yeremiya 925 yeremiya chaputala cha 9 Bi. vesi ya 25 mawu taona ali masiku ali mkuza masiku akubwera ati yehova akunena ndi yehova m'mene ndidzalanga wonse wodulidwa adzalanga onse odulidwa m'kusadulidwa kwawo ndi pamene chipatala chikuti ayi bwerani muzadulidwe bwerani muzadulidwe nkhani imene yehova adalankhula ambuye yesu tsopano anayilankhula buku lija la agalatiya 5 verse yake nja two akulankhula motere Kuti? taonani ine paulo inde ndinena ndi inu ndikuwuzani ngati mulola akudule ngati mungalole kuti akuduleni khristu simudzapindula naye kanthu yesu mwasiyana naye pamenepo koma chipatala chikuti iyayi munthu kuti akhale waukhondo akhale osamalirika adulidwe wani yehova mulungu akulesa kuti anthu asapereke magazi anthu asayikidwe magazi two akulesa kuti anthu asadulidwe chipatala chikuti chiyeni mukadulidwe haleluya Amen. nambala three baibulo limene lili buku lopatulika limalesa kupha wani kupha kuli magawo magawo pa malamulo a mulungu pa exodo 20 pa lamulo loti usaphe verse 14 pali mawu tawerengani malamulo khumi a mulungu werengani usaphe usaphe lamulo malamulo teni a mulungu pali lamulo loti usaphe ndi panopa anthu ambiri akupha inu mukakhala madzulo kuyamba kumvera rediyo yanu pakumabwera bungwe ili lonyasa kwambiri limene likumalengeza ife ndife osogola timaziwa kuchosa mimba ife ndi osogola timachosa mimba mwa ukadaulo kuoneka ngati kuti kuchotsa mimbako ndi chinthu china chake chawamba eh? wina aliyense amene angachotse mimba ndiye kuti ameneyo mulandu wake ndi wokupha choncho haleluya izitu ndi ntchito za chipatala umene uli mpingo wa moleki haleluya ameni nde ndifuna ndingolowa m'mabuku ena pang'ono muone kuti kodi kuyitanira kumene amayitanira kuti kodi ndi otsogola amaziwa kuchotsa mimba akachotsa mimbazo amatani nazo haleluya Amen. abweretsa buku la mpando wa nsanje ili ndi buku la mpando wa nsanje losindikizidwa ndi akuluakulu ena a Seventh Day Adventist mwina mukuliona bwinobwino akufuna akuuzeni monga as- a- adventist ali ndi zipatala bwinobwino angofuna akuuzeni bwinobwino pa page 24 page 24 kuti muziwa kuti kodi kuyitanira kumene akuyitanira kuti bwerani timaziwa kuchosa mimba ndi pakaswiri akachosa mimbazo amatani tatiye tione akutsika motere kuti akuyamba ndi funso inde kodi amatani nato timakandato ndiye akufotokoza kuti kodi akachosa mimbazo amapanga nato bwanji timakandato akutsika motere kuti Zipatala za mipingoyi. Zipatala za mipingo. Zikupanga ndalama zosaneneka. Zikupangatu chuma chambiri. Pa ntchito yawo yochotsa mimba. Akamchotsa mimba munthu akumapanga makobiri kwambiri osati opereka ochosedwa yayi koma kungochosa kokha mimba ndiye kuti akumapanga mabiliyoni otani asakunyengeni munthu munthu asakunamizeni kuti timakandatu timangotayidwa kuti akachosa makandawo amangopita kukataya popanda kuchosamo ziwalo zina amachosa ziwalo zina ndikupangira malonda kuyamba kupangira malonda akutsika motere kuti iwo amachosamo dna akuti kamwana ako akakachosa ndikukapha amakabaya ndi kuyamba kuchosa dna mkati mwake ndi kuphatikiza ndi akatemera akachosa dna amaphatikiza ndi akatemera omwe amabayira ana omwe angobadwa kumene omwe amabayira ana amene angobadwa kumene kuti nawonso ehe asaone ulemerero wa yehova kodi tikati katemera nchani kuti katemera eh, pali timapepala tina timene timagawidwa timene timamveka kuti ndi mfundo za sataniki ndiye mungomva pang'ono pa nkhani ina yakatemera ndatenga buku lino ili ndi buku limene limapanga zizindikiro zambiri kapena kuti asataniki atakhala ali ndi mfundo zawo zimene amadalira komanso kungokuwunikirani pang'ono kuti iwo analowererapo pambali ina nkhani yakatemera tatiye tione ikufotokoza motere kuti Ah, kubaya anthu jakisoni anthu akamabayidwa jakisoni wothira tizilombo monga ngati katemera jakisoniyo amakhala kuti akubaya anthu jakisoni amene ali ndi tizilombo tochokera ku nyama zosiyanasiyana amabaya jakisoni ochokera o- jakisoni amene muli tizilombo tochokera ku nyama zosiyanasiyana monga tankango ti- tizilombo ta mkango fisi tizilombo ta afisi galu tizilombo ta agalu kambuku tizilombo ta akambuku nkhumba tizilombo ta nkhumba izi amachita kuti amachita izi kuti munthu azikhala azikhala ndi makhalidwe ngati nyamazo azikhala ndi makhalidwe ofanana ndi nyamazo nyamazo tikamanena kuti katemera nkhani yake ndiyi katemera nde mumvetse zinthu bwino nkhani tikamanena kuti katemera muwafunse ena aliwonse kaya kuli azipatala kaya kuli achani muwafunse akuwuzani kuti katemera amatenga matenda eh? munthu kaya anali ndi chikuku kumubaya kutenga magazi ake achikukuwo ndi kuwathira poizoni akathira poizoni nkumanena kuti matendawo afa nde amatenga matenda aja ndi kumakam'baya munthu amene alibe matenda akale cholinga akuti asili akuti asilikali a mthupi adzuke nthenda ikamazabwera izangodziwika kuti unabwera kale muno tithana nawe akuti amene ndiye katemera ndiye akufotokoza kuti akachotsa dna mwa mwana uyu amene wachotsedwa potaya mimba amatenga zimene zija ndi kumakabayira ana amene angobadwa kumene kuti anawo adyeretu maliro akhale olusa eh? adyere amweretu mapoizoni ana akumwe mapoizoni nde tili ndi pepala lina limene anthu ano opanga katemera posachedwapa amagawa nde akamba pamenepopo bwinobwino pepala ili amagawa okha nde ndikuuzeni mfundo ina pamenepapa kutoko pali mfundo ina buku ili katemera wake ndi wachaka chomwechi tawerenga pang'ono wakulijana tiwerenge chita kodi ndi zovuta zanji zomwe olandira katemera angakumane nazo ndi zovuta zanji zimene olandira katemera angakumane nazo koma nthawi zina munthu akalandira katemera munthu akalandira katemera akhoza kutentha thupi ukutu ndikungophiphiritsa monga ngati mawu aja onena kuti kusuta kukhoza kuononga moyo malo mongoneneratu kuti kusuta kukuononga amachita kukhoza kuzembayisa ndiye apanso akulankhula ngati mozembayisa koma zona zake nzakuti munthu akalandira katemera chenjezo lake ndi ili amatentha thupi ndiye kuti thupi lake ngati mwana uja anabadwa osamatenthatentha thupi ndiye kuti amayamba kumatenthatentha thupi e mwana wangayu watentha thupi e mwana wangayu wati tatiye mawu mfundo ina inde kutuluka nsungu thupi lonse mwanayo ngati analibe matenda amayamba matenda osiyanasiyana akhoza kuyamba kutuluka nsungu pa chisawawa tiye mawu kutupa pamalo pomwe amubayapo ana atha kuyamba kutupikana kuyambira pamenepo mwanayo inde angakomoke mwanayo akhoza kuyamba kukomoka komoka chimenecho ndi chipembedzo cha moleki akakaka mukayang'ane amene mmapita m'zipatalamo aka mukawerenge kumbuyo ambiri mmangopanga kumangopanga chisawawa funso ndi lakuti kodi mwanayo angayambe kukomokakomoka chifukwa chake popeza wangobayidwa katemera haleluya nkhani ndi yakuti magazi ndi osiyanasiyana mwanayu ngati walowesedwa tizilombo ta kankhumba kapena tizilombo ta kambuku ngati tingadali ndiye kuti azikomoka nanga safuna asanduke abwere pa kambuku haleluya nipati ana tina ti tovuta tina timangonyozoloka chisawawa tina machitidwe ake kutiona kuti siyana itiso ndiye tikutani nkhani yake tinabayidwa katemera haleluya Amen. zochokera kwa ana amene anachotsedwa m'mimba ya amayi awo wayesa maliro Eh? Ti- chipatalacho chimene akakhala asing'anga achikudawa tsopano amatiphunzitsa tiana ufiti tili ting'onoting'ono ukapeza kamwana kakang'ono kali m'manja akaikira chithumwa pakhosi iwo uganiza kuti nchachani

uja otchedwa kuti coragen amamuchosa protein uja otchedwa kuti coragen ati timakanda chomwe tachosedwa kuchosa mmatoti ati timakanda timene tachosedwa m'mimba ya amayi ndikukagulitsa ku makampani amakagulisa ku makampani omwe amapangira mafuta akachosa coragen uyu kapena kuti protein uyu amatenga ndi kukagulisa ku makampani makampani kuti azipanga mafuta oti akazi azizola ku nkhope inu akazi mulibe mafuta ozola ku nkhope kokha haleluya alipo mulibe ma- mafuta ozola ku nkhope kokha muzisalala kwambiri Eh, kuzola mitembo haleluya nkhani ngati yomweyo ili m'buku linali linali yomwe inawerenga poyamba ili lalikulu ili yomweyo kuti mafuta akapanga inali ndi pulani yochokera ku sataniki yoti akazi azizola mafuta amene amalirowa akazi akhale ndi mafuta ozola nkhope yokhayokha mafuta amaliro sikutitu ndi yehova mulungu amene akufuna chifukwa yehova adalesa kuti usaphe usachose mimba ndiye chipembedzo cha moleki chabwera chikulengeza aliyense akuona kupita ku chipatala nkwabwino kupita kwa sing'anga nkwabwino chipembedzo cha moleki ndi zotsatira zake chikuti chani

afika motero inde wopanda chi- ah, chifukwa pakati pa akhristu Inde. achisimaya kuti aziwafooketsa azimayi azifooka tiye mawu adapanganso mafuta adapanganso mafuta okuti azimayi azizola ku nkhope azimayi azizola nkhope yokha asamasike mikono cholinga mkazi akazola mafutawo asamakhazikike pakhomo palibe mkazi amene angazole mafutawo awa ndikungokhala pakhomo mapeperere moto kulibe koma kuti aziyendayenda ku misewu azingoyendayenda kumisewu kuzionetsera kwa amuna cholinga azionetsere kwa amuna mafutawo akachepa mphamvu akachepa mphamvu azibwereranso ndi kukazola ena loko akazi ambiri amene mukuona kuyenda m'misewu ali ndi zikwama mzikwamamo muli mafuta magalasi ndi zina zotero amanamizira ngati akukataya madzi basi akazipakepakenso cholinga aziyenda haleluya omwewoonanga mafuta awa ndiwoyika mtembo mitengo yace ndija kunena kuti ife ndife akatswiri pa zokuchosa mimba akachosanawo akachosanawo ndikuwapangira mafuta ena ndikupangira katemera nkhani siyithera pomwepo amatani Akupitiriza motere. kuti Zinthu sizimathera pomwepo. nkhani siyimangothera pakatemera Iwo amatonda impso, amachosaso impso ndulu, amachosa ndulu ndikupangira zakumwa ndi zakudya amapangira zokumwa ndi zokudya kuti iweyo ukadwala ukapita ku chipatala amakuwuzani kuti muzikamwa kaye izi cholinga appetite yanu izibwera zimenene chani ndi ndulu ndi impsyo za ana opitiratu ukamwa basi apa pano zokudya zayamba kukoma eh, wadya maliro haleluya ndichifukwa chake tikuti kuti ichi ndi chipembedzo cha moleki wadanja yehova haleluya nkhani yomwe amimba iyi siyekha amene adaona si adventist okha ayi pali anthu ena awa buku ili limatchedwa tikambirane 14 buku ili ndi la mpingo wa katolika silaphifayi buku la mpingo wa katolika tikambirane 14 akufotokoza kuti kulira kwa ana osabadwa nayenso mkulu ameneyi anaona zina adaona chiyani makaka tili buku ili inde tikambirane 33 tikambirane 33 Ine episkopi wanu mkulu pokhalanso mpingo umapezekanso ndi zipatala nde iyeyi monga episkopi wachikulire ndikosavuta kulowa chipinda china chilichonse nde akuti analowa chipinda china tiye mawu ine episkopi wanu ine episkopi wanu ndaona zinthu zomvetsa chisoni anaona zinthu zomvetsa chisoni ana omwe aphedwa asanabadwe ana amene aphedwa asanabadwe ndaona mitu yophwanyidwa adaona mitu yophwanyidwa maso okongola akutiyang'ana maso okongola atatuluka m'mitumwa akutiyang'ana Potoloka chifukwa cha ululu milomo idapotoloka chifukwa cha ululu akulira mwa chinunu akulira mwa chinunu munandipheranji munandipheranji ndiyankheni munandipheranji nkhani iyi ndi imene ikulengezedwa pa rediyo rediyo ikulengeza momveka ndife otsogola timadziwa kuchotsa mimba nkhani yake imene iyi episikopi uyu anaona zomvetsa chisoni kwambiri sikuti lingaliro ndi longofuna kuchotsa mimba ayi haleluya pali bungwe lina limene limatchedwa psi population services international kapena pakati kuikaponso kuti sesali amene amapanga za chiwerengero cha anthu dziko lonse lapansi gululi ndi gulu loyipa kwambiri lomwe ngati simusamala nonse mutha amene mmapita ku chipatala angakhale kwa sing'anga ndikupatseni uthenga uwiri umene akupereka chapano uthenga woyamba akuti mukapita kukadulidwa inu muli ndi mwayi woti ezi simungatenge ndiye mufunse kwathu kuno ku malawi boma limene ndi- lili ndi anthu a ezi kwambiri ndi ku Mangochi kumene kuli ana amene amadulidwa ana ali ang'onoang'ono kwambiri koma ali nayo ezi ndiye kukunamizani kuti mukadulidwa ndikwa- ndikovuta kuti mutenge ezi cholinga munyamuke mukayese muthera komweko two amabwera ndi mfundo yakuti ife a psi timakukondani amalawi chotero takupangirani makondomu kuti musathe pa programu yomwe amakonda kulengeza madzulo ndiye kulengeza kwake amati kwabwera chishango chishango chabwino kwambiri kwabwera zishango zishango zokongola zishango zosekemera zishango zonga manyuchi chishango chishango ni moyo wako wako wako wako wako amatero inde Ndiye funso nkumati kodi inu mukapita kukagula chishangochi mukaphika ngati ndiwo ayi yankho ayi kufufuza bwino mupeza kuti akuyitanira chigololo pa rediyo ndithudi zimene yehova mulungu akuti usachite chigololo koma iwo akuyitanira chigololo pa rediyo mvetserani ndikuti ichi ndi chipembedzo china ichichi ndi chipembedzo china osati cha yehova mulungu kupita ku chipatala chipatala chenichenicho kupita kwa asing'anga asing'anga enieniwo chimecho baibulo ikufotokoza kuti chimecho ndicho chipembedzo cha moleki osati cha yehova mulungu two ndiye mfundo nkumakhala ngati yokoma nkumati chifukwa choti tikutha amalawi tiyeni tigwiritse ntchito makondomu makondomu atithandize baibulo likuti usachite chigololo iwo akuti chigololo patsogolo koma kuopa kuti tingathe tiyeni tigwiritse ntchito makondomu ndiye funso ndi lakuti kodi mudakhala kuti mmuzi muli anthu 100 70 agwidwa ndi edzi 30 ali bwinobwino nde akuti nonse muzigwiritsa makondomu kuti musathe nde anthu muyamba kugwiritsa ntchito makondomu muchuluka kapena mutha yankho ndilakuti kuteroko inuyo mukutha ndithu chifukwa anthu onse amene amagwiritsa ntchito makondomu samabala nayi koma amangoonjezera nthenda funso ndilakuti kodi mmene makondomu anayambira mpaka kuzafika lero anthu sakufabe yankho ndoti anthu akufa chifukwa cha mliri uno chifukwa chani nkhani iyi yakukhala chiwonongeko kuti nonse amene mungatenge makondomu kukagwiritsa ntchito makondomu omwewo ndi amene akumalizeni mutenge makondomuwo muitsegule nde muike pazuwa muthe maminitsi muone mumatuluka mphutsi mmenemo ndi zomwe zingakuonongeni mmene muja muli timafuta tochokera ku ana timakanda ilidi chimene chimapangitsa kuti inu mukagwiritsa ntchito mafutawo akupwetekeni poison uyo akupwetekeni samalirani bungwe limeneli ndiloyipa kwambiri limakhala ngati lothandiza pamene akungonena kuti amalawi tikutha amalawi tikutha tiyeni tigwiritse ntchito makondomu ngati akufunira zabwino amalawi kuti achuluke kungopita 20 minutes pamabwera pulogalamu ina mabanja akusowa ufa chifukwa chochulukana mabanja akusowa iwe chifukwa chochu nthawi yomweyo amalawi mmazo chifukwa mwachuluka kwambiri pafunika tiyambe njira zakulera mmene tachulukira kuti tipunguke haleluya izi zili kulankhula kuti iwe uone kuti sizibwera chifukwa choti zifuna kuthandiza anthu koma kufuna kukuononga haleluya lero program omweomwewa one pitani mukapopesa magazi inu mmaganiza kuti anthu onse amene amapopesa siku ndi siku magazi ake amapita nawo kutiko one kadulidweni mmaganiza kuti akakudulani zosalirazo amapita nazo kuti two makondomu ugwiritse ntchito cholinga chawo nchiyani katengeni mankhwala olera cholinga chawo nchichani nonse amene mmagwiritsa ntchito mankhwala olera muzayimbidwa mlandu wakupha ndipo ngati simulapa bwinobwino inuyo zizavuta kwambiri nonse otenga mankhwala olera mlandu wakupha mwauvala two nonse ogwiritsa ntchito makondomu

ndipo panali pamene iye analowana naye mkazi wa panali pamene analowana ndi mkazi kuti anayitamba nthawi idakwana yopereka mbewu onani anangotenga mbewu ija nkutaya pansi unazamba mbewu kwa mkulu wake Unazamba mbewu kwa mkulu wake vesi ya teni Mawu. koma chimene iye anachita kutayira mbewu pansi kumene anachita onani mulungu chidali choipa pamaso pa mulungu mulungu zinamuyipira kwambiri ndipo anamupha nthawi yomweyo anamupha iye koposa kotani mbambo oyipa iwe kapena mayi oyipa ngati iwe kuchita kutenga mbewuyo kuyika mpulastiki ndikumayenda nayo munyasidwa namfedwa wekha olengeza wekha amfumu wekha zonse otolera chachipepeso wekha oyika m'manda wekha okwirira wekha ndikukayika Eh? mzako anamupha ngati yehova anapha onani chifukwa chopereka mbewu pansi iweyo sangakuleke iwenso azakupha zonsezitu nkhani yake ndi yakuti yehova mulungu anazilesa izi yehova mulungu analesa zonsezi koma kuti mpingo wa moleki ndi umene ukuvomereza nkhani simathera apapa kunoko pali machitidwe ena amene alipo ku mpingo wa moleki muziwe kuyambira lero pano pa dziko la america dziko la america likudandaula kuti anthu amene akhala akufa ndi mankhwala mu dziko la america ndi ambiri kuposa anthu amene akhala akufa ndi nkhondo anthu amene akhala akufa ndi mankhwala mu dziko la america ndi ochuluka kwambiri kuposa anthu amene akhala akufa ndi nkhondo Hallelujah. Amen. Ameni. buku ili afotokozamo kuti munthu akamwa mankhwala kwambiri amamupangira mavuto ena bp ikuyamba chifukwa cha kumwesa mankhwala stroke ikuyamba chifukwa kuti munthu wamwa mankhwala kwambiri heart disease kapena kuti matenda a mtima kuyamba ifoti munthu wamwa mankhwala kwambiri cardiac arrest kuyamba ifoti munthu wamwa mankhwala kwambiri matenda onse amene ali apawa amene angochuluka masiku ano achina khansawa nkhani yake ifoti mwamwesa mankhwala kwambiri ndi zimene boma la america likudandaula two chipembedzo cha moreki chimene chili chipatala kuli lamulo lina loti ndifuna ndikuuzeni tatenga dictionary dictionary kuli lamulo lina lotchedwa euthanasia euthanasia lamulo la dziko lonse lapansi euthanasia euthanasia euthanasia ndi chani is a painless killing euthanasia is a painless killing of somebody akuti ndi kuphedwa kwa munthu wina amene wadwala kwambiri who is very old kapena kwa munthu wina amene wakalamba kwambiri or suffering from a kapena kwa munthu wina amene wadwala kwambiri That can imene nthenda akuoneka kuti awawa ndiye ulendo awa lamulo lilipo longom'baya jakisoni wa maliro kum'baya kuti apitilire asatichedwese that's euthanasia ngati muli ndi dictionary mupite mukawerenge pamene pali euthanasia nkhani muipeza kuteko abale anu ambiri akhala akuphedwa ku chipembedzo cha moleki ku chipatala uku cholinga choti ena apindulireko ngati simukhulupirira pali anthu ena anayikidwa maso a anthu ena muganiza kuti maso amenewo anakawatenga kuti pali anthu ena amayikidwa miyendo anthu ena amayikidwa mtima anthu ena amayikidwa impso